Conas tá agaibh ar fad, a chairde? Fáilte is fiche romhaibh isteach go dtí an físeán seo. Liomsa Eoin P. Ó Murchú ar son Na Gaeil Óga agus i mo theannta inniu tá Ciarán Dunbar, scríbhneoir agus iriseoir atá tar éis leabhar snasta a chur amach, Síolta! pobail Ghaeilge úra agus na daoine a thóg iad agus tá na Gaeil óga luaite sa leabhar seo. A Chiarán, níl a fhios agam ar mhaith leat beagáinín eolais a thabhairt dúinn fúat féin agus cén fáth gur bheartaigh tú an leabhar seo a scríobh.
Ok, go raibh míle maith agat, Eoin, sa chéad dul síos. Bhuel, mar a luaigh tú ansin, is iriseoir mé go príomha. Ar an drochuair, is iriseoir Béarla mé, oibrím trí mheán an Bhéarla, is amhlaidh atá le fada an lá. Ach bheadh aithne ag pobal na Gaeilge ormsa, seans, mar gheall ar na píosaí a dhéanaimse sa Ghaeilge ó am go chéile agus ar ndóiche bhí mé i m'eagarthóir ar an nuachtán Gaelscéal a mhair ar feadh trí mbliana thart fá deich mbliana ó shin. Bhí spéis agam i roinnt téamaí maidir le hiriseoireacht na Gaeilge, téamaí ar leith a bhain le le maireachtáil na Gaeilge mar theanga, is dócha, mar chéad teanga agus mar theanga teaghlaigh agus mar sin de. Agus ó chéad thosaigh mise ag amharc ar scéaltaí Gaeilge, bhí mé i gcónaí ag iarraidh an bearna idir an béalghrá agus an grá atá ag daoine don Ghaeilge. An bearna idir sin agus an réaltacht, más féidir leat, más féidir, sé sin daoine ag tréigint na Gaeilge chomh sciobtha agus is féidir sa Ghaeltacht, daoine, Gaeilgeoirí mór le rá, ag tógáil a gcuid páistí le Béarla amháin agus mar sin de agus fiú eagraíochtaí Gaeilge a raibh aon phleanáil agus a bhí sásta a dhéanamh cineál ag obair go díograiseach ach ní ar son físe ar leith nó ag dul i dtreo ar leith agus bhí mise, mhothaigh mise go raibh sé de dhualgas ormsa amharc ar na scéaltaí sin agus amharc ar na téamaí sin agus mar sin de agus cinnte, ar bhealach fágann sé sin mise. ar an taobh amuigh más maith leat nó ar an imeall ach tá mé cineál sásta an stádas sin a úsáid ar leas na Gaeilge más féidir trína a bheith ag amharc ar na téamaí móra sin i saol na Gaeilge agus ar bhealach Is ea, Síolta, is é an rud atá i gceist le síolta ná mise ag amharc siar ar 20 bliain d'iriseoireacht Ghaeilge. Ar ndóighe is leabhar mór go leor é agus tá go leor i gceist ann sa leabhar ach sin ceann de na rudaí taobh thiar de is dócha.
B'fhéidir go ndéarfadh daoine áirithe, daoine nach bhfuil an oiread sin ar eolas acu faoi chúrsaí sa Ghaeltacht, cloisimid uaireanta plean 20 bliain, straitéis 20 bliain don Ghaeilge agus pleananna éagsúla don Ghaeltacht ach nach bhfuil Gaeilge á labhairt sa Ghaeltacht i gcónaí, nach bhfuil scoileanna agus féilte agus imeachtaí ag tarlú trí Ghaeilge i gcónaí sa Ghaeltacht. Cén fáth gur chóir go mbeimis buartha faoina leithéid mar Ghaeilgeoirí nó mar Ghaeil? Bhuel tá, sa chéad dul síos tá sé sin fíor. agus go háirithe i ndeisceart Chonamara tá pobal de 10,000 duine ag caint Gaeilge go fóill agus sin an pobal Gaeltachta is láidre a bhfuil againn agus tá an Ghaeltacht agus tá an Ghaeilge láidir go leor ins an phointe sin, ins an áit sin. Tá fadhbantaí ann sna háiteachaí eile trí chéile. Ach de réir na sochtheangeolaithe seo, na daoine a dhéanann fiosruchán ar an teanga sa phobal agus ar a háit sa phobal, tá an Ghaeilge i bponc fiú sna Gaeltachtaí is láidre. Agus tá an scéal céanna ag teacht ó iriseoirí. Is é sin, ar chúis éigin, nach bhfuil muintir na Gaeltachta ag tógáil a gcuid, den chuid is mó, ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge a thuilleadh. Anois, ar bhealach bhí sé sin ag tarlú i gcónaí. Bhí daoine, muintir na Gaeltachta ag iarraidh oiread Béarla agus is féidir a thabhairt dá gcuid páistí ach bhí oiread neart, nirt ag an Ghaeilge go fóill nach raibh sé sin ina ábhar buairimh. Dar ndóighe, i m'am, le linn mo shaoil féin, chaill muid Gaeltacht Thiobraid Árann, Gaeltacht Reachraidh, Gaeltacht an Chláir, go leor áiteachaí. Mar sin, bhí an meath seo ag tarlú i gcónaí ach bhí muid cineál sásta go raibh Gaeltacht Chonamara, Thír Chonaill agus áiteachaí eile, go raibh sé sin againn i gcónaí. Ach is fíor go bhfuil baol ann do na Gaeltachtaí sin agus nach mbeidh siad mar atá taobh istigh de achar ama deich mbliana nó fiche bliana. Ach ag an am céanna, tá go leor oibre á dhéanamh ar na Gaeltachtaí agus tá go leor oibre a dhéanamh. Ag an am céanna, b'fhéidir go ndéarfadh daoine, bhuel, tá, thosaigh cúrsaí staire tuairim is ceithre chéad bliain ó shin ag feidhmniú i gcoinne na Gaeilge agus nach raibh, nár aimsigh muid bealach chun na fórsaí stairiúla sin a stopadh. Ar bhealach, Síolta, dearcaimse ar phobail a dúirt ceart go leor, sin na fórsaí staire, polaitíochta, cultúrtha sin mar atá, seasfaidh muid taobh amuigh dófa. Ar bhealach, má amharcann muid air go measartha teibí is dócha, ach tá Gaeltachtaí againn, ach tá fadhbantaí ó thaobh teanga agus sóisialta de sa Ghaeltacht agus sin mar atá agus sin an rud a deir daoine ar talamh, sin an rud a deir iriseoirí agus sin an rud a deir sochtheangeolaithe de. Tá ceann de na réitigh air sin, agus níl fhios agam an réiteach é mar is ceart, ach ceann de na réitigh agus luaitear é sa leabhar ná dearcadh Deasún Fennell, Deasún Fennell an fealsúnaí a fuair bás ar na mallaibh, agus ceann de na réitigh a bhí aige ná bog siar, bog siar chuig an Ghaeltacht, go siar chuig Iorras Aithneach, go siar chuig Indreabhán agus sin de. Agus rinn daoine sin agus rinn siad maitheas agus tá sé sin a leanúint leis is dócha. Tá. Téann Gaeilgeoirí siar i gcónaí. An fhadhb atá agat ansin ná nach bhfuil na poist ann. Seans go mbeidh féidearthachtaí ann leis an gcóras Zoom anois gur féidir le daoine a bheith ag obair sa Ghaeltachtaí, sna Gaeltachtaí, tá súil agam go mbeidh. Dar liomsa go pearsanta, agus níor úirt mise i Síolta, baineann sé seo leis an chéad leabhar eile, más maith leat, ach tá dhá réiteach agat, Bunaigh pobal san áit ina bhfuil tú, nó go siar.
Agus an leabhar seo Síolta, tá sé bunaithe dáiríre ar na pobail sna cathracha agus sna háiteanna a bhíonn tú nach bhfuil sa Ghaeltacht, san iar-Ghaeltacht nó sa Ghalltacht más maith leat, atá cineál i ndiaidh na cur pobail éagsúla ar bun. Tá roinnt lonnaíochtaí i gceist, tá roinnt dreamanna i mbun saghas oideachais agus cineál stuif sóisialta, obair óige agus rudaí mar sin, ach is dócha gurb é an rud is sonraí ar fad faoin leabhar ná go bhfuil nóta dóchais ag rith tríd ó thús deireadh, mar nach bhfuil tú ag díriú dáiríre chomh mór sin ar an taobh diúltach den scéal ach tá tú ag rá, bhuel, tá na samplaí seo ann, tá na háiteanna iontacha seo. Agus tá roinnt de na háiteanna, b'fhéidir go mbeadh trácht cloiste ag roinnt daoine orthu, ach. An b'fhéidir an áit is suntasaí ar fad ná áit i mBéal Feirste darbh ainm Gaeltacht Bhóthar Seoighe nó Pobal Feirste, áit a bhfuil 22 theach nó mar sin de phobal, saghas lonnaíocht, thógadar na tithe iad féin agus is pobal Gaeilge atá iontu agus tháinig a lán rudaí eile astu sin agus deirtear go mb'fhéidir gur spreag sé sin saghas athbheochan áirithe ar an nGaeilge i mBéal Feirste freisin ach tá sé le sonrú saghas gurb iad Bóthar Gaeltacht Bhóthar Seoighe saghas na heiseamláirí anseo. B'fhéidir an bhféadfá beagáinín níos mó a rá linn fúthu sin? Bhuel, sa chéad dul síos, ba mhaith liom dul siar ar an rud a dúirt tú, cinnte, tá dóchas sa leabhar. mar mhothaigh mise le deich mbliana anuas agus mar sin de maidir leis an díoscúrsa a bhaineann leis an Ghaeilge, go raibh sé chóir a bheith diúltach ar fad. Sin mar a mhothaigh mise ag amharc air mar iriseoir agus shíl mise, bhuel, tá scéaltaí dearfacha ann agus an cothromas a bheith ann agus an rud an rud a thuigbheáil ina ar an iomlán, bhuel, caithfidh muid an scéal iomlán a thuiscint. Tá an taobh dorcha den fhórsa ann agus an taobh geal den fhórsa ann. Agus shíl mise go raibh sé sin riachtanach. Agus shíl mise fosta go raibh go leor samplaí ann de dhea-chleachtais agus d'athbheochan nach raibh sochtheangeolaithe na Gaeilge sásta amharc air mar tá siad cineál tiomanta don scéal mar a thuigtear dófa é, scéalta, scéalta de, de mheath agus de bhás agus mar sin de. Níl sé sin iomlán, tá sé rud beag níos casta ná sin, dár ndóiche. Ach bhí mise ag iarraidh na scéaltaí sin a inse. Cinnte, Bóthar Seoighe, sin an sampla is fearr, sin an sampla is fearr, dar liomsa, d'athbheochan na Gaeilge riamh. Anois, tá, tá, tharla go leor rudaí dearfacha in athbheochan na Gaeilge agus déanaimis dearmad faoi sin. Ach maidir leis an sampla is fearr agus an sampla is éifeachtaí agus an sampla is mó a raibh tionchar aige, is é Bóthar Seoighe. an sampla is fearr. Níl aon amhras agam faoi sin agus is féidir le daoine sin a léamh sa leabhar. Anois, ní rún é Bóthar Seoighe, ar bhealach, mar scríobhadh leabhar faoi tuairim is fiche bliain ó shin. Rinne mise iarracht scríobh faoi Bhóthar Seoighe beagáinín níos fuarchúisí ná an leabhar sin, sin leabhar le Gabrielle Nig Uidhir, agus scríobh Aodán Mac Póilin roinnt alt ann ar Ghaeltacht Bhóthar Seoighe. ar Ghaelphobal Bhóthar Seoighe, gabh mo leithscéal, ach bhí seisean ina chónaí ann, mar sin cha raibh seisean chomh fuarchúiseach sin, agus rinneadh roinnt cláracha teilifíse agus mar sin de. Ag an am céanna, tá aithne agamsa ar Ghaeilgeoirí i mBéal Feirste agus ní bheadh fios acu cá bhfuil sé. Ach mar a dúirt tú ansin, is pobal é dlúthphobal é, lonnaíocht é, scéim atá ann. Tugann siad féin an scéim air. Ní Gaelphobal, ní, ní Gaelphobal, ní Gaeltacht ach an scéim. Agus tá dhá theach is fiche ann i láthair na huaire. Níl aon spás acu fáis ach, ach amháin, b'fhéidir go dtiocfadh leo na tithe in áiteachaí eile in aice leo a cheannacht. Ach tá dhá theach is fiche. Dlúthphobal atá ann. Labhrann gach duine an Ghaeilge agus tógann gach duine a gcuid páisti le Gaeilge ann. Tháinig Bóthar Seoighe ar an tsaol i mBéal Feirste, in Iarthar Bhéal Feirste 50 bliain ó shin, ghlac sé 10 mbliana de chruinnithe, de réamhobair agus mar sin de é a thoiseacht agus díreach thoisigh daoine á dhéanamh, thoisigh daoine á tógáil, cheannaigh siad giota talún, fuair siad iasacht, fá choinne sin agus thoisigh daoine á dhéanamh. Anois, dhá mba rud é gur thóg siad sin agus go raibh an dhá theach is fiche ann agus nach raibh tionchar aige sin ach é sin, bhuel, sílim go mbeadh, gur rud iontach a bheadh ann, gur, ach ní amhlaidh atá, go láithreach bonn bhí tionchar ollmhór ag Bóthar Seoighe ar an mhórphobal thart orthu. go dtí an pointe anois go bhfuil b'fhéidir 400 theaghlach in Iarthar Bhéal Feirste agus amharcaimse ar na staitisticí sin ag tógáil páistí le Gaeilge, bhí seachtar acu ins na 1950idí, go bhfuil tuairim is b'fhéidir 5,000 pháistí ag foghlaim trí mheán na Gaeilge in Iarthar Bhéal Feirste agus go bhfuil b'fhéidir 4,000 duine ag baint úsáid as an Ghaeilge mar phríomhtheanga in Iarthar Bhéal Feirste. Anois, má léann tú an leabhar agus má amharcann tú ar an fhianaise agus má labhrann tú leis na daoine, is léir, go raibh tionchar ag an Bóthar Seoighe ar Bhóthar Seoighe ar fad, ar Iarthar Bhéal Feirste ar fad agus gur thosaigh siad athbheochan teoranta na Gaeilge in Iarthar Bhéal Feirste. Ar ndóiche, taobh istigh de Bhóthar Seoighe, athbheochan iomlán a bhí i gceist, chuir siad athbheochan na Gaeilge i gcrích taobh istigh de cheantar an-an-bheag. Ach ní amháin sin ach bhí tionchar aige sin ar na Sé Chontae ar fad maidir le Gaelscolaíocht agus maidir le ceantair cosúil le Carn Tóchair i ndeisceart Dhoire ag bogadh chun cinn ó thaobh na Gaeilge de agus tá áiteachaí eile in iarthar Bhéal Feirste, cur i gcás, Uachtar Chluanaí agus Laochra Loch Lao, an cumann peile bainte leis. Tá na daoine seo thar a bheith sásta a rá go raibh an-tionchar ag an Bóthar Seoighe orthu. Ceantar eile, ar ndóiche, atá cosúil le Bóthar Seoighe, agus a d'éirigh go geal leis, dar liomsa, ná Ard Barra. Dlúthcheangal idir Ard Barra agus Bóthar Seoighe chomh maith. Ard Barra, tá sé sin lonnaithe go fóill go dtí an lá atá inniu ann i nGleann Maghair. Níor scríobhadh focal faoi Ard Barra riamh agus tá mise thar a bheith sásta go raibh mise in ann an scéal sin a inse. Anois, mar a dúirt mé, d'éirigh go geal le hArd Barra, mar tá sé ann, thug daoine a gcuid páistí le Gaeilge ann, thug sé tearmann don Ghaeilge, ach b'fhéidir nach raibh an tionchar aige mar a bhíodh ag Bóthar Seoighe.
Agus b'fhéidir, uaireanta labhraím le daoine agus agus bíonn siad an-tógtha le Béal Feirste trí chéile agus mura bhfuil, má tá aon duine ag éisteacht agus mura bhfuil cuairt tugtha acu ar an gCultúrlann in iarthar Bhéal Feirste agus saghas Ceathrún na Gaeltachta, mar a thugann siad air, mar saghas píosa margaíochta agus, ó thaobh gach aon rud a bhíonns ar siúl ann, tá sé an-an-spreagúil a bheith ann agus is fiú go mór do dhaoine a bheith ann. Ach b'fhéidir nach mbeadh fhios agat cá bhfuil Bóthar Seoighe uaidh sin ach is léir go raibh tionchar mór aige ar a lán lán rudaí éagsúla. Ach ansin, Ard Barra, is taobh amuigh de chathair Chorcaí atá sé sin, ab ea? I nGleann Maghair. I nGleann Maghair, in aice le Gaelcholáiste i nGleann Maghair. Sea, is cul-de-sac é, tá sé cineál meánaicmeach i gcomparáid le Bóthar Seoighe. Agus ba mhaith liom a rá, luaigh tú an Chultúrlann agus mar sin de, agus labhraimse go leor faoi Cumann Chluain Ard, cumann sóisialta, agus an tionchar a bhí aige sin ar Bhóthar Seoighe agus mar sin de, agus an idéolaíocht atá aige. Ní mhaím in áit ar bith go bhfuil cúrsaí foirfe in Iarthar Bhéal Feirste nó mar sin, ní mar sin atáimse, ach nuair a thosaigh mise an leabhar, bhí mise ag iarraidh a bheith thar a bheith neodrach agus thar a bheith fuarchúiseach. Agus ansin, de réir mar a lean mé ar aghaidh, thuig mise, nó chuaigh mé thar fóir leis an neodracht seo, mar thoisigh daoine ag rá liom oh no, tá rud thar a bheith speisialta ag gabháil ar aghaidh in Iarthar Bhéal Feirste. Um, so, mar sin, you know, labhraimse faoi sin leis an Cultúrlann, cé go raibh an-bhaint ag Séamus Mac Seáin agus daoine eile ó Bhóthar Seoighe le bunú na Cultúrlainne. Níl an Chultúrlann in aice le Bóthar Seoighe, tá sé thart fé dhá mhíle ar shiúl, mar tá Bóthar Seoighe thuas ar imeall Bhaile Andarsáin agus níl aon ionad acu agus mar sin de agus thart fá míle ar shiúl ón Chultúrlann tá Cumann Chluain Ard. Tá an Chultúrlann bunaithe i gceantar a thugtar anois air An Cheathrú Gaeltachta. Níor fhiosraigh mise an Ceathrú Gaeltachta, is rud margaíochta a bhí i gceist ansin, mar sin níor bhain sé leis an chineál dul chun cinn a raibh. Ach ó thaobh na margaíochta tá sé spéisiúil, tá an chomharthaíocht ar b'fhéidir 50 nó 60 siopa agus pub agus eagraíocht éagsúil go dátheangach ar a laghad. Tá an Ghaeilge an-fheiceálach ann agus cinnte istigh sa Chultúrlann go bhfuil sí le clos, le clos go mór. Ach bhí tú ag caint ansin faoi Chumann Chluain Ard agus as na tabhairní uile a raibh mé istigh iontu sa tír déarfainn gurb é Cumann Chluain Ard an áit is Gaelaí a raibh mé istigh ann. Agus bhíos istigh ag ceolchoirm ann agus

Táimid b'fhéidir deich nó aon bhliain déag ar an bhfód anois agus tá roinnt de na bunaitheoirí anois ag filleadh ar an gclub lena bpáistí féin. Tá grúpa tuistí agus leanaí saghas á n-eagrú againn agus a leithéid sin. Ach cad iad, cad iad na céad céim-, tá tú beagáinín neodrach mar a deirtear sa leabhar seo, ach cad iad na céad céimeanna gur chóir d'aon phobal, más mian linn pobal ceart a thógáil, cad is cóir do do dhaoine a dhéanamh? Cad iad na spriocanna? Cén saghas físe is ceart a bheith ag daoine? Bhuel, tá mé beagán, yeah, tá mé neodrach, ar bhealach, tá mé fuarchúiseach agus mar ní raibh mise ag iarraidh bolscaireacht a scríobh agus ar bhealach níl sé den nádúr agamsa, cineál, Is maith liom anailís a scríobh, is maith leat, ní maith liomsa cineál tuairimíocht ghlan a scríobh. B'fhéidir go bhfuil sé sin déanta agamsa in am a chuaigh thart. So, ghlac mise scéal na Gaeil Óga agus scríobh mise an scéal sin chomh maith agus ab fhéidir liom, mar ghlac mise ní amháin go raibh sé thar a bheith spreagúil, ach go raibh fíor dul chun cinn á dhéanamh ó thaobh na Gaeilge de ann agus cé nach raibh dlúthphobal, agus táimid ag caint faoi dlúthphobal, cad is ciall le dlúthphobal? Bhuel, ciallaíonn dlúthphobal go simplí, daoine ina gcónaí in aice le chéile. So nuair atáimid ag caint faoi dlúthphobal, táimid ag caint faoi, tá mo chomharsanaí anseo, amharcaimse ar mo chomharsanaí amuigh anseo agus labhraíonn an chuid is mó acu Béarla go príomha agus Polainnis, ar ndóiche. So, sin mar atá agus beagán Spáinnis agus mar sin de. Fiú ins na cnoic tá Polannaigh agus Spáinnigh againn agus mar sin de. Ach ins an iar-nua-aoiseachas, más maith leat, tá daoine ag amharc ar phobail ar bhealach níos scaipthe. Baineann muid úsáid as an fhocal 'pobal' mar pobal sacair, pobal aerach, pobal de gach chineál saghas. Agus in amantaí ceistíonn Gaeilgeoirí go minic, 'Bhuel, tá pobal na Gaeilge ann mar rud, mar rud teibí, b'fhéidir nach bhfuil gá ann do lonnaíocht agus do dhlúthphobal agus mar sin de. Agus labhraím faoi sin in san leabhar. Ní bheadh sochtheangeolaithe ar aon fhocal le pobal na Gaeilge ar an ábhar sin. Fágaimis sin. Ach. Ar ndóighe, tá sé thar a bheith deacair dlúthphobal a bhunú, nó lonnaíocht a bhunú, nó scéim a bhunú, nó mar sin de. So mar sin, déanann daoine iarracht pobail a bhunú, más maith leat, atá chomh gar don choincheap sin agus is féidir. Agus mhothaigh mise, ag amharc ar Na Gaeil Óga, gur iarracht chun pobail, ach pobail a chruthú bunaithe ar Chumann Lúthchleas Gael agus shíl mise, OK, is rud iontach é seo agus ní amháin gur rud iontach é seo ach tháinig daoine iontacha le chéile agus daoine spreagúla agus daoine cliste a raibh fís acu agus labhraimse go leor sa leabhar faoi fhís a bheith agat agus cé chomh riachtanach is atá sé chun fís a bheith agat i mbun na rudaí seo. Agus sílim go bhfuil éacht déanta ag Na Gaeil Óga. An rud a déarfainn ná níl sé dodhéanta Gaelscoil a bhunú. Níl sé dodhéanta. Tá sé deacair ach níl sé dodhéanta. Níl sé dodhéanta scéim tithíochta a dhéanamh. Tá sé deacair ach níl sé dodhéanta. Mar a deir, mar a deir, mar a deir Séamus Mac Seáin, déanann Béarlóirí é gach lá den tseachtain. agus ní shíleann muid gur rud mór é sin. Amharcaim amach ar an fhuinneog i mo shráidbhaile féin. Ní sráidbhaile é a thuilleadh ach commuter town atá ann. Tá na tithe tábhairne folamh ach tá na heastáit ag fás i gcónaí. Agus ní smaoiníonn duine ar bith air sin go morálta, gur rud mícheart atá ann. Fiú sna Gaeltachtaí, déanann. eastáit thithíochta a thógáil do Bhéarlóirí i gcroílár na Gaeltachtaí agus muidinne ag caint, ní smaoiníonn duine ar bith gur drochrud é, nó nach féidir é. Mar sin, is féidir scéim tithíochta maidir le ionad cosúil le le leis an Chultúrlann. Rud iontach atá sa Chultúrlann, cineál breac-Ghaeltacht ach cloiseann Béarlóirí an teanga á labhairt agus dúirt dúirt Máirtín Ó Cadhain gur riachtanach é sin chun go labharfaidh daoine agus go bhfoghlaimeoidh daoine an Ghaeilge. Cloiseann daoine í á labhairt mar tá Béarla á labhairt sa Chultúrlann go cinnte agus tá teangacha eile á labhairt sa Chultúrlann ach tá Gaeilge ann i gcónaí. So, is féidir ionad a bhunú. Tá go leor acu ó thuaidh. Ar ndóiche, tá foinse airgid ar leith ann fá na hionaid sin ó thuaidh. mar gheall ar an pholaitíocht, agus cumainn cosúil le Cumann Chluain Árd, cosúil leis Na Gaeil Óga, cumann, spás nó tearmann, a deir agus deir daoine, cibé rud atá á dhéanamh againn anseo, peil, ól, ficheall, déanaimid é trí mheán na Gaeilge. Níl sé dodhéanta a leithéid a bhunú, tá siad againn ar fud na tíre, agus foinsí fostaíochta, arís, rud thar a bheith deacair a dhéanamh. Ach níl sé dodhéanta comhlacht trí mheán na Gaeilge a bheith ann. Tá go leor ann ó thaobh cúrsaí teilifíse agus na meáin agus agus agus Gaelchultúr agus mar sin de. Mar sin tá is féidir foinse eh, fostaíochta a bhunú trí mheán na Gaeilge. Cén fáth a shíleann muid mar sin go bhfuil sé dodhéanta iad uilig a dhéanamh san áit chéanna. Mura ndéanann tú iad san áit chéanna, ní athbheochan teoranta atá i gceist, tá sé déanta agat. Agus mar a dúirt Séamus Mac Seáin, an rud a deir an fear ciniciúil ná go bhfuil cuid acu sin níos dúshlánaí ná a chéile.
Tá, tá, ach, tá, ach ar bhealach, sílim go bhfuil, go bhfuil coilíniú déanta ar fiú, ar fiú aigne an Ghaeilgeoiris láidir. Agus mhothaigh mise seo fiú ag caint le daoine ins na hInse Gall in Oileáin an Iarthair in Albain. Deir siad bhuel tig na Béarlóirí isteach agus tosnaíonn siad gnólachtaí agus imíonn daoine óga s'againne go Glaschú nó go Londain. Tá rud éigin ann a shíleann muidinne nach bhfuil fiontraíocht againn agus sílim go bhfuil sé cruthaithe gur féidir linn rudaí a dhéanamh. Cinnte go bhfuil scileanna ar leith, scileanna nach bhfuil againn. Ach, yeah, tá sé ciniciúil, tá sé, tá sé dúshlanach ach an rud atá mise a rá nach bhfuil sé indéanta agus b'fhéidir nach n-éireoidh le daoine gach rud a dhéanamh. Ach b'fhéidir go n-éireoidh siad, hmm. go n-éireoidh leo chan cúig rud a dhéanamh ach chun trí rud acu sin a dhéanamh nó dhá rud nó ceithre rud acu sin a hmm. dhéanamh agus mar sin de. Ach Seans go bhfuil muid thar a bheith cruaidh orainn féin, mar seans go bhfuil athbheochan na Gaeilge ar bun againn, mar tá muid róchiniciúil, b'fhéidir, a rá, bhuel, níor éirigh leis. I mean, ghlac sé ceithre chéad bliain ar an Bhéarla teacht chomh fada seo linn. Ach tá muid ag iarraidh an Ghaeilge a athbheochan go hiomlán taobh istigh de 20 bliain, 40 bliain. Níl sé sin ag gabháil a tharlú. So b'fhéidir go bhfuil rudaí dearfacha ag tarlú agus tá muid dall dó sin mar tá muid gafa leis an díoscúrsa seo go bhfuil an Ghaeilge ag fáil bháis agus labhraím faoi sin sa leabhar. Ach chun, chun cineál seasamh siar ón teibíocht seo, tá sé deacair. Ach abair dá mba rud é go raibh páirc, bhuan ag Na Gaeil Óga agus glacaim gur dúshlán ollmhór é sin i mBaile Átha Cliath. Glacaim é sin gan dabht. Ach dá mba rud é gur éirigh leis na Gaeil Óga sin a dhéanamh agus, mar chuid de sin, go raibh club sóisialta ann ansin ina raibh lámh ar fad, lámh in uachtar ag an Ghaeilge agus b'fhéidir ionad oideachais agus b'fhéidir rud éigin cosúil le, Gaelchultúr nó le le Oideas Gael mar sin, b'fhéidir Ionad Oideachais nó agus b'fhéidir go raibh comhlacht ann agus b'fhéidir go raibh Gaelscoil ar leith ann agus b'fhéidir fiú go raibh scéim tithíochta ann. Sé an fhís atá ann taobh istigh de sin, dhá mba rud é gur éirigh le daoine sin a dhéanamh, ní hé go mbeadh, go mbeadh sé, go mbeadh athbheochan ar bun. Bheadh athbheochan curtha i gcrích taobh istigh de cheantar teoranta. Mar sin, is é an cheist atá agam sa leabhar, mura bhfuil tú ag iarraidh sin a dhéanamh, mura bhfuil muid ag iarraidh sin a dhéanamh, mura bhfuil muid ag iarraidh pobail a bhunú, Bhuel, cad sa diabhal atá ar bun againn? Agus sin ceann de na ceisteanna atá agamsa go fóill ó chríochnaigh mé an leabhar, mar tuigim anois go bhfuil fís agamsa, b'fhéidir, agus ag daoine eile, ach shuigh mise síos agus rinne mo mhachnamh orthu sin agus shiúil mé sna sléibhte ag déanamh mo mhachnamh air seo, ach go leor daoine, b'fhéidir nach ndearna, ndearna siad a machnamh go hiomlán ar an cheist seo. So mar sin, Sílim gur cheart go mbeadh fís ag Na Gaeil Óga, fís ar leith, agus tá 's agam go bhfuil fís ar leith, ach fís is dócha taobh amuigh den pháirc peile, cé go bhfuil sé sin riachtanach chomh maith. Agus sílim gurb é sin an rud. Beidh orm iománaíocht agus camógaíocht a lua nó maróidh na hiománaithe agus na camóga. Ó bhuel, just, och, gan dabht, agus tá 's agam go bhfuil sin, tá a fhios agat, but, sílim, fís, b'fhéidir nach mbainfí an fhís amach choíche, ach sílim gur cheart go mbeadh fís ollmhór aislingeach ann agus a bheith ag obair sa treo sin. Sin mar a smaoiním féin. Bhuel, sílim, sa leabhar seo Síolta le Ciarán Dunbar, go bhfuil sé seo déanta agat, cineál, go bhfuil samplaí agus solaoidí iontacha de ghrúpaí agus de dhaoine a rinne a rinne rudaí an-mhaith agus tá sé an-soiléir sa leabhar cé chomh dóchasach is atá sé, tá sé spreagúil. Léirítear ann freisin an tslí go mbíonn grúpa amháin ag spreagadh a chéile. Fiú go minic bíonn siad ag rá ó fuaireamar spreagadh ón dream seo seo a dhéanamh agus fuaireamar spreagadh ón dream siúd a leithéid a dhéanamh agus cineál go mbíonn go gcothaíonn sé go mbíonn saghas aischothú agus tuilleadh spreagadh ann agus táim cinnte go ndéanfaidh an leabhar seo tuilleadh dreamanna a spreagadh, mar caithfidh tú a bheith ar an eolas faoi dhreamanna eile le spreagadh a fháil uathu agus tá roinnt dreamanna istigh ann nár chualamar aon trácht orthu cheana. Ach go raibh míle maith agat, a Chiaráin, tá súil agam go n-éireoidh go geal leis an leabhar agus leis an bhfís agus leis an bplé atá á chruthú agat timpeall air freisin. Go raibh míle maith agat, Eoin.
Go raibh míle míle maith agat. Slán.